nke onye chiri na zere nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ife m ji wee na-akụziri gị ka ị nwee ike wee ghọta onwe gị ka ị nwee ike wee connect ya to your spirit mmụọ so gị wee bịa ụwa bụ ka ị wee mara ihe ị na-eme ka ị nwee ike wee ghọta ụwa a na ọ bụ ya mere m ji wee na-akụziri gị maka na afrịka kpuru isi ndị igbo anyị kpuru isi ọ bụ ya mere m ji wee were na-ekwu na-akụzi ihe ka anyị ga-esi wee ghọta ya ọfụma ka unu ga-esi wee ghọtakwa ya ọfụma ka ị nwee ike ghọta n'onwe gị kwenye n'onwe gị na mgbe ị ghọtara onwe gị wee dụ connected to your spirit to your chi ị ga-afụ ị fụ na ụwa mmụọ na-atọ ụtọ ị fụ na ụwa anyị nọ n'ime ya na-atọ ụtọ ị fụ na mmadụ ị fụrụ ị fụ mmadụ ị na-afụ ife ọ bụ mmadụ ama nzonwuzi gị onwe ya ezori ị fụ na anya ị fụ na na before na anya gị na ị ji afụ ị ji ị ji ọ dụ ka ị na-afụ ụzọ mana ị da afụ ụzọ mgbe ị dụ connected to your chi ha marụ gị ị marụ ha e kpubere gị akwụkwọ mmụọ ị fụ ka ụwa mmụọ dị ị nwee ike fụ chukwu okike a na-ekwu maka ya ka ọ bụrụ na ọ dị gị n'akara aka na ị ga-afụ chukwu okike ị fụ ya ị fụ chukwu okike anya fa na-agbalụziri gị ụzọ ị fụ na this ụla anyị na-alalụ chukwu ji wee kee ka anyị nwa na-alalụ ụla bụ nke nwa bụ ị na-ekuzi gị ihe n'ụwa mmụọ na ọ bụ ụzọ ahụ mere na ndị ọjọọ pụta na-agba mgbaka ka ha wee mechie ụzọ ị ga-esi wee na-afụ wee ghọta ụwa mmụọ ọfụma site na nrọ gị na your dream state because na ọ through dream state ka ị ga-esi wee baa ụwa mmụọ ị nwee ike a na-agosi gị ụmụ ife ụfọdụ o nwee ndị ọ ga-abụ ị nọrọkwa na n'oche a gosi gị ya na-abụrọdị na nrọ na ife niile site n'onyinye i ji wee bịa o nwee ndị nwere onyinye ị na-afụ ya mgbe ha na-anọ n'oche mgbe ha na-arị eje ije sef na ndị nwekwuru onyinye na-afụ ya na nlọ ha na-adị adị straight o depend onyinye i ji wee bịa ụwa o nwere ndị nwere onyinye niile mana ha amarọ maka na ife ndị ọjọọ ebu kpuchie ya ihu maka na ihe ha kwenyere maka nji wee na-agba mbọ ka ị nwee ike kwenye n'onwe gị nwee ndidi mmụọ ga-ebido kụzibere gị ihe gosi gị ife ị mabụlọ mbụ onye ọbụla ị fụ ị fụ ya n'ụdị ya mmadụ enwere ike isi gị nna na onye na-eyodo na ịfụgharị ịmarụ gị onye a bụ ihe nji wee na-akụzi ị ga-aghọta onwe gị ka ị marakwa na oke gị na mmadụ ama nanwu gị ya ka ị marakwa na otu ihe nọ na mgbe ị matara ihe mmụọ n'ezigbo ụzọ aka m na-ekwu ikwu n'ezigbo ụzọ ọ bụrọkwa na ịgwọ ọgwụ na mgbe ị mata ihe mmụọ n'ezigbo ụzọ ị fụ na ụwa na-atọ ụtọ na mmadụ dị ndụ ama gbunwu gị mmadụ dị ndụ ama menwu gị ife ọjọọ maka na aka gị kwụ ọtọ ife a na-agarụ gị ọfụma before mmadụ eme gị ife sef chi gị ahụ mmụọ ahụ that your spirit your guardian angel ebu ụzọ gosi gị nekwa ihe onye a na-aplan o nwere ike ife a ya-eme next three months chi ga-egosi gị ya tata gwa gị na ife ị ga-eme o nwere ike before onye ahụ ebido plan ya sef chi gị egosibugo gị na onye a chọrọ ịplan ihe dị otu a ọ bụrụ na ife ị ya-eme before mgbe onye a na-akwadozi imezi ife ndị a niile ọ ga-aplan ọ na-eme ha anya ozugbo ọ na-ehit ya immediately aka nji wee na-akụzi ka unu mara ife mmụọ ka i kpere n'onwe gị kwenye n'onwe gị ọ bụrọkwa ịgwọ ọgwụ ịkwụwa aka gị ọtọ ka m na-ekwu ọ bụrọ ịgwọ ọgwụ maka na achọrọ m ịgwa gị ị gwọhọ nụ ọgwụ kpam ị ga-alastkwa long onye ọbụla gwọrọ ọgwụ anakwa anọru ogologo ndụ e dere ya n'ụwa ọ na-anwụkwa ọnwụ ike ọ na-anwụkwa na oge eruhọ maka mgbe ihe ahụ ọgwụ ahụ ị gwọ ga-anachighata ị ga-akwụ ụgwọ ya and ada emeda emezi ya emezi ada agbaghara ya agbaghara ka unu mara na ụwa mmụọ nwere iwu na-achị ụwa mmụọ na ife ndị ọjọọ ji ahụ ha gwọcha ọgwụ ha aka mbọ mbọ na-agwọkwu ọgwụ maka ha marụgo na o nwehọ mgbaghara maka na ha atalịlị afụfụ ya kama ọ bụrụ na i si n'ọgwụ ahụ ị na-awepụta afụfụ ahụ ị ya-ata ga-eruzi onye ahụ ị kwesịrị ịta n'ohere na ya nọ mana ọ na afụfụ ị ya-ata ị ya-ata ya ị ga-ata afụfụ ihe i metarụ

and mmụọ gị na-egosi gị ihe ọ na-egosi gị ihe mgbe oge rukwa n'oge ụwa mmụọ na o nwere oge ụwa mmụọ na-eyuzu ụwa mmụọ adịghị eyuzu otu anyị si eyuzu monday tuesday ma ọ date ya o nwere oge o nwere ka ụwa mmụọ si eyuzu oge ha ọ mgbe ị ghọtara mgbe ị matara ihe mmụọ mata chi gị i bido ghọtawa akụziwere gị ihe ndị a niile ọ bụrụ ihe m ga-agwa unu because unu aghọtago ihe ọgba mmụọ m na chukwu oke gwakwa m mee m kụziere unu ka unu nwee ike ghọta onwe unu ka unu jiri aka unu wee ghọta ife ahụ bụ ife mmụọ nke ga-enyere unu aka ka ị na-ege okwu m na-atụsasị ozi a ihe ndị a niile m na-akụzi ka ị wee nyekwa ndị ọzọ aka like ya share gwakwa ndị ọyị ka ha sonyere m gaa n'ihe ndị nke m kụziri mbụ na ị ga-amụta ihe na ya na ọ maka ọdịnihu gị ọ bụrụ na ị na-eme ife ọjọọ sepụ aka n'ihe ọjọọ na o nwerọ uru ọ ga-abara gị maka na ị ga-ata afụfụ ya sepụ aka ka afụfụ ị na-ata ghara ịdụ too much ka o nwee ike wee dịrị gị mma dụkwa ndị ị ga-emeet echi niile mma na ụmụ gị ka ị na-etinye ife ndị a na-akụziri gị n'ọrụ ọ ga-adịrị gị na mma